mpingo wina odziwika bwino mdziko muno omwenso uli ndi anthu owutsatira ochuluka akuti ukumaphunzitsa anthu kulowa sataniki zili pati yapeza kuti mbusa wa mpingowu akuti usiku uliwonse akumachititsa mapemphero apadera ku nyumba kwake ndipo kumeneko akuphunzitsa anthu zinsinsi za ku sataniki dzina langa ndi eleni kabisa tikhale limodzi timve zambiri ineyo dzina langa ndine mthunzi ndifuna kuwadziwitsa anthu za zomwe ndinakumana nazo m'mbuyomu za mpingo wina umene ndi wa satanic ndinazakumana ndi abusa amene tinayamba kumayenderana iwo kumabwera ku mpingo kwathu inenso kumapita ku mpingo kwawo kenaka anayamba kumatiphunzitsa ziphunzitso zina zimene amanena kuti ubusa sapitira ku sukulu ubusa sumakhala ndi ma certificate ziphunzitso zimenezo ine zinandipangisa kuti nding'ambe ma certificate anga aubusa komanso mapepala amene ndinali nawo okhuza ndi mawu a mulungu munthune ndine mbusa ku mpingo wa Army Revival Pentecost Church ndinapita ku sukulu ya Harvesters Bible School ku Lilongwe ndipo pa 30 June chaka cha 2013 pamene ndinazozedwa kukhala mbusa pamenepo ndinatumizidwa kubwera kuno ku Balaka kutumikira ku mpingo umene ndatchulawu nditakumana ndi abusa amenewa atandiphunzitsa ziphunzitso zimenezi nditang'amba mapepala a ubusa wanga ndinayamba kupita ku mpingo kwawo masevisi amamawa ndi masana kutanthauza kuti ku mpingo wanga uja ndasiya ubusa ku mpingo wanga ndasiya ndapita kumene kuja kukakhala no membala nditakhala membala ku mpingo kwawo kuja kwa miyezi 7 iwo aja anandikhulupirira ndi kuona kwawo kuti uyuyu wakhazikika kenaka ananditenga ndi kukhala m'gulu la anthu otchedwa ma ina seko ndi anthu amene amakhala ngati ma intercessor anthu okhazikika ku mpingowo amene amaphunzitsidwa zinsinsi zazikulu zokhuzana ndi mpingo wawowo ku ina seko kumeneko anandiwuza kuti nditha kuyambano kumabwera ku masevisi awo a usiku pamene munkalowa mpingo umenewu mwakamba zonena kuti munkabwera mamawa masana munkadziwa kunena kuti kumakhalanso mapemphero enanso a usiku e, zimenezo zoti kumakhala mapemphero ena a usiku ndimadziwa koma amatiuza kunena kuti mapemphero a usiku amakhala anthu okhaokha ali mu ina seko amene ndi ma intercessor koma sindimadziwa kuti kumeneko amaphunzisako ziphunzitso zina zosiyana ndi zimene tiku kuphunzira masana chifukwa masanawo timaphunzira ziphunzitso ndithu za yesu mmeneno mipingo ina yonse imaphunzitsira kunena kuti yesu akubwera yesu asala pang'ono kubwera tilape machimo masevisi awo amasanawo chifukwa choti kumakhala anthu ambirimbiri amene amabwera ndeno saphunzitsa zinthu zimene amaziphunzitsa ku masevisi a usiku ayi koma masanawo kumakhala zinthu zambiri zozizwa mauneneri ambiri amene amapangisa kukopa anthu ambiri kuti azibwera ku masevisi amasanawa chimenechi ndi tchalichi chimene amapemphera ndithu sande sande service mwa tchalichi koma tchalichi yomwechi timachitanso ngati mwa mafeloshipi cha kumadzuloku cha ma 2 o'clock ndiye mwakambapo kunena kuti kumeneku ndithu kumakhala zozizwa kapena kuti zodabwitsa zimene anthu ambiri amathamangirako mwina Yeah. mungatiuzeko zodabwitsa zina zimene zimachitika mpingo umenewu mmene mulungu mmene mmaonera pachiyambi amawagwiritsira ntchito abusa amenewa kumeneko kumakhala zozizwa zodabwisa kota kuti matenda akuluakulu amene amakanika kuchipatala kungobwera kumeneko amachira nthawi yomweyo osati kuti mmawa koma nthawi yomweyo kumakhala zozizwa zosiyanasiyana kuti no munthu kungomuuza kuti no iwe uka peza chakuti kunyumba kwako munthu amakachipeza ngakhalenso mauneneri amakamba mauneneri ndendende munthu chimene wakumana nacho dzana mwina unakumana nacho ndinazaona munthu wina amene amadwala msana ndipo kuchipatala anafika ponena kuti no zakanika anakafika ku Queens mpaka zinapezeka kuti no zikukanika munthu ameneyoyo akumpempherera siku imeneyo anapezeka kuti no wachira pompo ndipo munthu amayenda bwinobwino zinthu ngati zimenezo zinandipangisa kunena kuti ah, pampingo pano palidi mulungu mbusayu amatha kunyamula kapu yopanda kanthu mdzanja lake nde amatha kumwimisa munthu kuti iwe ukufuna ndikupase chiyani ndeno munthu uja akapempha kuti no ine ndikufuna fuel ndeno mkapu muja mmapeza kuti muli fuel amene amatha kukhuthula ndipo mu kapu yochepa mwina yaying'ono imene timayidziwira kapu mmatha kutuluka fuel ochuluka olo ngakhale 10 liters or 20 liters okwanira ndi mmene munthu uja akufunira akamuyimisa wina kuti iwe ukufuna chiyani munthu uja yerekeze akunena kuti ine ndikufuna fanta mukapu mwe muja mmatha kupezeka fanta amene amatha kumupasa munthu uja kumkhuthulira muchotengera chimene munthu uja ali nacho ochuluka mmene munthu uja akufunira wina mwina atha kunena kuti ine ndikufuna sobo mukapu momwe muja mmapezeka kuti muli sobo amamkhuthulira munthu uja muchotengera chake inuyo ndithu mmachita kuona kunena kuti kaya mafuta a galimoto akutuluka mafuta amene amatulutsa a galimotowa amakhala mafuta ake ati petro kapena dizilo amene amakhala amene munthu akufuna amene watchula ndikufuna petulo ndikufuna dizilo amatuluka omwewo amene munthu anena munthu amatenga chotengera chimene iye ali nacho olo 20 liters kuchokera mu kapu imodzi yaying'ono imene timayidziwa mmatha kutuluka mafuta ochuluka kudzadza mu 20 liters mmene munthu wanyamulira chotengera chake motino anthu amatenga zimene akufuna kutino umu ndikanyamuliremo chakuti zimenezi zikamakhala kuti zikuchitika amatchula zina la mulungu kuti zikuchokera kwa mulungu kapena amati zimenezi zikuchokera kuti zimenezi zikuchitika amatchula ndithu mulungu amatchulanso yesu kuti ndi amene akupanga zimenezi amapemphera ndithu mu dzina la yesu akamampasa munthu amanena kuti mu dzina la yesu landira chopempha chako ndino chimachitika chimene munthu wapempha chija mu kapu muja mmapezeka chimene munthu wapempha chija ndi kumpasa munthu uja kapu ameneyu amakhala kapu yemwe yemweyu kapena amasintha makapu amatha kusintha lero amatha kutenga ina mawa amatha kutenga ina koma amakhala awo ku service mu samasintha kapu yake imakhala imodzi yomweyo imene chilichonse chimatuluka mu kapu yake yomweyo samasintha kutenga ina ayi pa nthawiyo akabwera ndi kapu tsiku limenelo kapu imodzi yomweyo ndi imene imatha kugwira ntchito kupereka kwa anthu zosowa zawo zonse zimene akuzifuna samasintha kutino akutenga kapu ina ndi makapu a plastic awa inuyo munayamba mwalandirapo kaya mafuta amenewa agalimoto kaya fanta ameneyu kaya sobo ameneyu ndikuzilawa kuti ndizofananadi ndi zimene timagula kugosaleko kapena ngati simunalandira anthu ena amene amalandira amati zimagwira ntchito bwanji kapena zimamveka bwanji zinthu zimenezi zimamveka mmene zimamvekera ngati mafutawo amagwira ntchito mmene amagwirira ntchito petrol or diesel sobo fantayo ndi chimodzimodzi mmene amamvekera ineyo ndalawapo ndi chimodzimodzi mmene amamvekera wina aliyense ndithu ndakhala ndikumwapo fanta ochokera kumeneko koma samamveka ngati akuchokera mfiriji amamveka otentha ngati amene otino si wa mfiriji ayi munthu wina aliyense amene angafike kumaloko amatha kumunenera ngakhale munthu asapemphe kuti ino ine ndikufuna mundinenere amatha kumnenera ndi kumfotokozera vuto lina lililonse limene ali nalo amatha kumfotokozera china chilichonse ngakhale chinthu chotino anakumana nacho kale papita zaka zambiri koma amatha kumfotokozera kuti iwe unakumanapo ndi chakuti chakuti munthu amapezeka kuti akuzizwa kudabwa kuti zimenezi munthu waziwa bwanji za kusogolo la munthu amafotokozanso kuti iweyo kusogolo kandi kuntchito kwako ukumana ndi zotere zotere kandi ku bizinesi kandi pabanja ukumana zotere zotere zotere ndipo munthu uja zimapezeka kutino amakumana nazodi zinthu zija kumakhala kutino munthu uja anayankhula zoona pa uneneri wake utumiki umenewu anthu akaona zimene zozizwa zimenezi zimapangisa kuti no amene angawone akawauze anzake kuti no tiyeni uku nde kumakhala chikhamu chambiri cha wanthu amene amakhamuka kumabwera chifukwa cha zozizwa zimene zimachitika kumeneko mafuta galimoto akamupasa munthu galimoto imayendadi amakhala kuti amaoneka kuti ndi eni eni amanena kuti zinthu zimene zikuchokera kwa mulungu samanena kuti zikuchokera kwina kulikonse amati kwa mulungu chifukwa ndi nthawi tsopano imene yesu wafika kuti no apange zozizwa ku dziko lapansi kuti dziko lapansi aliombole ku mavuto amene anthu ali nawo nditaona zozizwa zimenezo zinandipangisa kuti no ndikhazikike pa mpingo paja nditakhazikika anandisankha kuti no ndikhale mmodzi mwa gulu la ma inner circle ma inner circle ndi gulu la anthu limene amalikhulupirira kuti no ndi okhazikika pa mpingopo ndipo atha kumaphunzitsa zona zake zenizeni zinsinsi za utumiki umenewo zinsinsi za mpingo umenewo anthu amene amaphunzitsa cholinga cha mpingo umenewo ume- chimene aukhazikisira ku dziko lapansi lino zimene anthu ena amene amabwera masanawo samaziziwa zimene masanawo samaphunzitsa kwa anthu amaziphunzitsa ku gulu limene lotchedwa ma inner circle ndipo amaziphunzitsa usiku wokhaokha ndiye ineyo anandisankhano kundiyika ku gulu la ma inner circle gulu limene limapitano usiku gulu limene limaphunzira zoona za mpingo umenewo zinsinsi zenizeni za mpingo umenewo zimene anthu opita masanawa samaphunzira nawo ndipo samazidziwa gulu limenelo la ma inner circle limapita kumeneko ku deire mosiyana ndi gulu lina lopita masanali limatha lili ndi masiku ake amene anapatsidwa amene limakhala ndi masevisi amasana gulu limenelo limakumana madzulo cha ma 7 o'clock mpaka usiku 12 o'clock amakhala anthu akuweruka atandisankha kuti ndiyambe kupita m'masevisi amadzulo mu gulu la inner circle ndinakhala odabwa kuyamba kumva ziphunzitso zina zimene amatiphunzitsa zosiyana ndi zimene timamva ku ziphunzitso za masana ziphunzitso zimenezi ndinayamba kudabwa kumatiphunzitsa kunena kuti yesu kumwamba kulibe ndipo yesu wathu ndi uyu ife timapembeza yesu uyu amatisonyeza munthu mulungu kumwamba kulibe ndipono mulungu wathu amene timapembeza ifeyo ndi uyu amatisonyeza munthu amatiphunzitsa kunena kuti cholinga cha mpingo umenewu nchonena kuti tikhale ndi mafumu ambiri amene ndi onenera azizanenera kuti ku dziko lapansi kukhale njala ku dziko lapansi kukhale matenda kukhale muliri ndipo muliri wa matenda ukabwera anthu azizakhamukira kwa ifeyo amene ndi maprofeti tizizatha kumachirisa anthu aja anthu azizaona ngati kuti ndi yesu akumwamba koma ali yesu a dziko lapansi kuyambira pamenepo anayambano kumandipasa mphamvu anthu onse amene anali ku Nsaka kumeneko amakhala akupasidwa mphamvu siku ndi siku mphamvu zimenezi amanena kuti ndi za ulamuliro mwina ochirisa matenda amene agawidwa ku dziko lapansi amene anthu akudwala aja mphamvu zimene amapereka zimakhala zonena kuti ah, tizatha kupanga zozizwa zosiyanasiyana nafenso tizatha kupereka kwa anthu zosowekera ngati zakudya anthu azizadalira kwa ifeyo koma dzuloku ndi kumeneno amayambano kumamasula zonena kuti ifeyo si a mulungu wakumwamba koma tili ndi mulungu wathu kumayambiriroku samatimasula kwenikweni kuti no ndife a satanic koma titakhazikika anazatimasulano kuti ifeyo ndife a satanic mapemphero amenewa amachitikira ku nyumba kwa mbusaku mapemphero a usiku amenewa amachitikira ku nyumba kwa mbusa mphamvuzo kaperekedwe kake mmene amatipasira amangoyima nkumanenera ngati kutipempherera landira mphamvu landira mphamvu nde mmene muja mmakhala anthu kugwa basi kumaoneka kuti ena anthu mwina akugubuduka landira mphamvu nde amatchula mphamvu zimene tsiku limenelo akupereka pasiku pamakhala ndi mphamvu zake zimene amapereka mwina ngati lerolo akufuna apereke mphamvu za machiriso nde amapereka landira mphamvu za machiriso landira mphamvu za machiriso ndoti siku limenelo sevisi itatha anthu mutalandira mphamvu za machiriso mukapitanso mmawa mwake amakhala kuti akonza mphamvu zimene akufuna kuti no mulandire mwina mphamvu za uneneri siku limenelo kumakhala akatiphunzitsaphunzitsa ayamba kulandira mphamvu za uneneri landira mphamvu za ndeno anthu agwa so atani nde kumakhala kuti anthu achi- akulandira mphamvu za uneneri tsiku lina amatha kupereka mphamvu mwina za kuona china chilichonse kuti mmene munthu tiyerekeze mmene ndilili pano nditha kumaona ku blantyre nditha kumaona ku lilongwe nditha kumaona kwina kulikonse tsiku lina amatha kupereka mphamvu zakutha kuyenda kupita kwina kulikonse kumene munthu ukufuna kapena kupita kulikonse kumene iwowo akutumani kuti mukachite chimene akufuna kuyenda kunena kuti no kodabwisa anthu kumakuona kuti uli pompano koma iweyo wayenda mwina wapita kwina kwake ukukapanga zinthu kapena ukatulusa anthu mchalichi kapena ukamtenga munthu kwawo kumubweretsa ku masevisi a usiku ancholinga azamudzaze ziwanda zimene akufuna mphamvu zina zimene amapereka zimakhala temberera munthu kuti zisamuyendere kaya ndi kuntchito kapena ku bizinesi zisamuyendere cholinga munthu uja azabwere kwa inuyo kuti inu mukhale ngati ndi thandizo lake kumpempherera aone chozizwa aone ngati inuyo kuti ndinu anthu amu mwamuchitira chozizwa pomwe muli inu nomwe mwamtemberera munthu uja zisakamuyendere akabwera kungomuneneranso zinthu kukayamba kukamuyendera mphamvu zina zimene amapereka zomapereka ngakhale maloto kwa wanthu kupereka maloto kuti no munthu alote akalota maloto aja mwina kumulotesa kuti upite ku mpingo kwakuti kwakuti kumene ukapempheredwe ndi mavuto amene uli nawowo kapena kulotesa ngakhale mupite ku mpingo wakuti wakuti akapemphere kumenekoko kuti mavutowa atha mphamvu zina zimakhala ngati zimenezi mayendedwe ake amakhala mayendedwe odabwisa onena kuti iye uja akangoti ndikukutumani kuti inu mupite kwakuti kwakuti amatha kutituma mu ina seko muja kugawa magulu atatu zimatheka kuti gulu lina amanena kuti mupite ku chigawo chakumwera gulu lina chigawo chapakati gulu lina chigawo chakumpoto bwino anthu mumakhala kuti muli pompo komano mumangopita ngati kungopita nthawi imodzi shu kupita kumalo kuja mumapeza kuti inu muli kumalo mumatha kupita kukalowa ngakhale mu tchalichi kukatulusa anthu onse mtchalichi muja kuwaika panja mipingo ina abusa a mumpingo muja amatha kumalalikira amaona ngati anthu alimo muno koma anthu atatulusidwa panja mwina abusa okhawo amene amapembezadi muchonadi amatha kuzindikira kunena kuti lero chilipo chimene chikuchitika muno ndipo zimalephereka anthu osatulutsidwa kunja apo ayi mu mpingo mukati muli anthu ochepa opembeza muchionadi okhawo opembeza muchionadiwo ndi amene amakanika kutulutsidwa mutchetchi muja amatha kumvadi mawu koma ena onse amene amapembeza mwina mophatikiza ndi mauchimo ena sapembeza muchionadi amatha kutulutsidwa muchalichi ndiyeno mukawatulutsa mmatani nawo mumapita nawo kuti zimakhala bwanji chifukwa munthunso umatha kuziona kuti panopa ine ndidakali ntchalichi abusa akulalikira mpaka sevisi yonse imene ndi kutha ine anthuwo mmatani nawo kuti mufike powatulusa komanso mumapanga nawo bwanji tikafika mu chalichi timapita m'mipingo ina osati mpingo wathu ndeno tikalowa mmene muja munthu kungomugwira pena paliponse nde tikalowa mmene muja mwa sataniki munthu kungofika pa munthu ndi kumugwira zimatheka mzimu wake kuunyamula iwe ndikutino umatha kutenga anthu angapo osati munthu mmodzi ugwira iwo anthu 10 nthawi imodzi 3 seconds utha kukhala kuti wagwira anthu 20 useja wanyamula nthawi imodzi mwina pa phewa manja wanyamula useja ndikupita nkukasiya panja iwo amadziona kutino ndili mu tchalitchi momwe muno uthenga umene ukulalikidwa sakuumva bwinobwino sukulowa mkati mwake kuti akatuluka mu tchalitchi muja sangakakumbukire kuti kodi ndamva uthenga wanji ena ndi aja amangowozera kumagona mu tchalitchi kumaganizira ku nyumba kumaganizira mwina nditamakagwira ntchito yakuti kapena pano ndiwo zanga bwezi ndikuphika kumaganizira munthu amene unayambana naye mwina munthu amene uli naye ngongole kumaganizira zinthu zina osamaganizira za mutchalichimo zimakhala kuti tawatulusa anthu oterowo ndiyeno abusa akamaliza kulalikira service ikatha mumawabwezeretsa kapena zimakhala bwanji sevisi ija ikatha ndiyo timathano kuwatenga ndi kuwabwezeresano akawapita kwawo atabwezeresedwa mzimu wawo uja timachosa mzimu wa munthuyo zimathekanso kunena kuti amatha kutituma kunena kuti ndikufuna mukamutenge wakuti wakuti munthuyo amakhala onena kuti mwina amuona kuti amabwera ku masevisi amasana ndiyeno munthu uja wasiya komano akumufuna kunena kuti amuzazebe ziwanda zoti akapita kutchalitchi kwawo munthu uja asamakamve mawu timatha kukamutenga munthu uja kukatenga mzimu wake ndi kuubweretsa ku sevisi ya usiku kumeneko timatha kumuyika ziwanda tikatero timatenganso mzimu uja kukamubwezeretsa munthu uja kwawo kawiri kawiri umatha kukhala usiku kumene mzimu wake timakaunyamulira ndikuti munthu uja mwina amatha amakhala kuti mwina akugona ndeno mzimu uja ukakabwezeretsedwa kwa munthu uja amakhala kuti wazazidwano ndi mizimu yoyipa ndi ziwanda munthu ameneyu akafika kumeneku amakhala ngati munthu amaoneka ngati munthu mmene iye iye uja amaonekera bwinobwino amatha kumkhazika pakati chifukwa kawiri kawiri timakhala mu seko kuti tazungulira mu seko chonchi nde amamkhazika pakati ndikumachita ngati akumpempherera kuti ndikupasa mphamvu yakuti yakuti mphamvu yakuti yakuti nde mphamvu zake zimakhala ndikupasa mphamvu zoti uzilimbikira kubwera ku ch- ku utumiki kunoko usamakalimbikire kupita ku chechi kwanu usamakamve chilichonse ukapita ku chechi kwina olo ukamakamva ulaliki pa wireless usamakaukhulupirire ukamakaonera pa tv ulaliki usamakaukhulupirire ukapita ku chechi kwanu usamakakhulupirire olo abusa ako owakhulupirira ukhale ifeyo munthu akakhala kuti watengedwa amaoneka mmene amaonekera mmene alili ngati wavala kandi trouser la black shirt ya white apapanso munthu akatengedwa amaoneka mmene alili mmene wavalira wavalanso shirt ya white ya shirt ya white trouser la black mmene alili kuja ndi mmenenso amaonekera apapa munthu akhala kuti watengedwa pali anthu ena amagona osavala mukakhala kuti mwakawatenga mwabwera nawo amaoneka motani munthu tikakhala kuti tamtenga ama amaoneka mmene alili kaya wavala chovala chimene wavalacho ndiye kuti ndi chomwe chimene angaonekerenso kumaloko ngati wagona kaya sanavale ndiye kuti aoneka chimodzimodzi mmeneno analili kwawo kuja zimatheka kuyankhula kuti kwakuti kwakuti kum- kutchula kudera kukhale matenda akuti matenda aja amachitika ngakhale pa munthu onena kuti munthu wakuti adwale munthu uja zimathekadi kudwala ndipo nthenda imene tanenera ija imachitika pa munthu amene uja mmene anandilowesa mu gulu la inner circle ndi pameneno ndi nthawi yomweyo imene anakhala kutino andilowesano ku sataniki kungokulowesa ku inner circle iwe umakhala kunena kuti walowano ku satanic kugulu limene lili la ku inner circle timatha kukhala ndi zovala zina zakumeneko izizi zimatha kupezeka kuti no zokha zimene wavalazi pa nthawiyo zokha zachoka wavala zovala zakumeneko mofanana molingana ndi level yako imene ulili iweyo zimatheka monga ngati ineyo ndi level yanga zimapezeka kuti zovala zachoka ndimapezeka ndavala chimkanjo chimalaya chapamwamba choonjezera cha pamkanjo chisoti pamutupa sapato yakomweko m'manjamu kunyamula ndodo zimene zinali zovala zachifumu ufumu wa kumenekoko zovala zimenezizi munthu sumachita kuziveka ayi komano zimangopezeka kuti no zangochiti kungochitika nthawi imodzi izi zachoka zangobwera zimene zakupha kuti iwe wavala zovala zimenezozo zimenezizi zimachitika molingana ndi level yako mmene ulili chifukwa level imene ndinali ine ndi level number two pamene kunasala level imodzi kuti ndifikeno pa ufumu weniweni wotino ndidindidwe chidindo chomaliza chotino ineyo ndine mfumu ndiyeno mu level number two timakhala ndi zovala zake zimene mumavala mu level imeneyo level number two imeneyi zovala zake zimakhala mikanjo ya black ndodo yachifumu nduwira pamutupa yachifumu ndiyeno umakhala kutino uli ndi ulamuliro wayamba kukhalako ndi ulamuliro omatha kumalamulira kutchula zinthu kutino zichitike level number one ndi anthu aja amene amangobwera masana chabe ku masevisi amasana amene saziwa zoona zake zenizeni za utumikiwo koma a level number one amakhala kutino yesu wakumeneko wa ku utumiki umenewu amalowa mu mtima ndi kuwachosa mawu a mulungu amene anthu aja anakhulupirira mawu oonadi enieni a m'baibulo amachosa mawu mumtima mwawo kuwachosa chikhulupiriro ndi kuwapanga kukhala kuti no akafika ku level number two azikakwanisa kukhulupirira ziphunziso za mpingo umenewowo akaona kuti no apapa takwanisa kumawalamulira anthu aja lero ndi mmene amatha kumusankha munthu kumpitisa ku level number two yomapita ku inner circle ya usiku tsopano ku gulu la usiku munthu akachoka mu level number two akakhala kuti munthu uja akukhulupirika ku level number two amakhala kuti akumpitisa ku level number three level number three imeneyi imakhalanso ndi masevisi ake ake nthawi zina masevisi ake ake ndipo amakhala kumene kuja amadinda anthu aja chidindo chomwe anthu pamaso chonchi kuthupi chonchi sitingachione chifukwa munthuyo wa mu level number three amakhala kuti no ampasa mphamvu zambiri za satana zomafanana no ndi yesu wawo uja chimalembedwa pamphumi mwakambapo onena kuti anakuwuzani kunena kuti ah, mumpingo mmenemo ali ndi mulungu wawo komanso ndi yesu wawo koma onsewa ndithu ndi anthu yesu ndi mulungu wawo amenewa ndi ndani mulungu wawo ndi wamkazi ndinakaonapo ine amakhala ku chilobwe ku blantyre mulungu wawoyo ndinampezano ku nyumba kwake ndinampeza anali atamuyimbira kuti ndibwera ndi anthu amene alowa kumene mu gulu la inner circle tinali anthu angapo amene anatitenga kenaka panayambika mwambo umene unena kutipasa mphamvu ndi ulamuliro wa sataniki anthu amene tinapita kumeneko atsopano tinalipo anthu sikisi azimayi folo azibambo awiri ndipo anayambano kumati titafika ku chilobwe tinazafika ku nyumba kwa munthu amene amantchula kuti ndi mulungu wa ku sataniki kumeneko tinafika ku nyumba kwake ku chilobwe ndipo anatilandira kumalo kumeneku kunali ku nyumba kwake timachitira kumpanda pabwalo pa nyumba yake ndinapezako ndithu anthu ambiri amene anachokera m'madera osiyanasiyana ena akale mu gulu la inner circle ngakhalenso ena atsopano amene amafuna kuti atilandire kutipasa mphamvu ngati kuti ndi anthu atsopano amene atilowesano mu gulu la Nyaseko usiku cha mapasti 9 mwambono wotilandira ku gulu la satanic umenewu unayambika unayambika ndi nyimbo zimene timayimba kenaka tinayimba nyimbo zina zolambira zimene anthu amalambira kumamulambira mulungu ameneyo ena kumagwada ena kumalambira ndithu chipumi nkumagunda pansi ndi kumamulambira mulungu ameneyo mulungu ameneyu paja ndi munthu si mulungu wakumwamba ndi munthu ndiyeno titatha nyimbo za kulambira kenaka mulungu ameneyo wa ku midima wa sataniki anayimirira chimene chinandidabwitsa chinali chonena kuti anatitenga tonse amene tinali alendo ku gulu limeneli la kwa Nyaseko anatilowesa mnyumba timafuna tidziwe kaye mwakambapa kunena kuti kumeneku ndithu anthu amalambira ndikudziwa kuti kuphatikizanso ndi inu omwenso mmalambira anawo kumamulambira mulungu amene ali mzimayi ku chilobwe kumeneku timafuna tidziwe kunena kuti pomulambira mulungu pa mmati chani mulungu wanuyi mmati chani nthawi imeneyi anali atakhala pa mpando anakhala kutsogolo pa mpando wake ndithu olemekezeka bwinobwino enafe tinali titakhala pansi pamene ena azi- azikuluakulu ena anakhala m'mipando polambira nyimbo tiyambe ndi nyimbo zimene zimayimbidwa kulambira zinali nyimbo zimene anthu ndithu m'mipingomu ena ambiri amaziyimba nyimbo amazitchula anthu ena kuti za praise and worship komano nyimbozo pamalo pamene anthu amatchulapo kuti yehova timachosa dzina loti yehova timayikapo dzina la munthu ameneyo mumakhala mu nyimbomo mayina a anthu amenewo ndiyeno kumakhala kulambira ena kugwada ena kugwada chipumichi kumachigundisa pansi kumayimba nyimbo zomalambira anthu amenewo komanso ngakhale pemphero limene anthu amapemphera lolemekeza amamtchula munthu ameneyo ndiyeno mukatero zofuna zanu zimakwaniritsidwa mmayankhidwa tiyerekeze kunena kuti mwina mwadwala zimachitika kapena zimatani zimene zonse zimene munthu umapemphera zimakhala kuti zimachitika ndipo kwambiriso zimachitika modabwisa koopsa kaya ndi matenda munthu umapezeka kuti ukuchira china chilichonse chimene ukupempha ntchito kaya ndi business kaya ndi chotani chimapezeka kuti no chikuchitika chifukwa iwowo kuchita zodabwisa zinali ngati cholinga chawo chenicheni cha kuyambisa gulu limene la sataniki koma ngati la mapemphero chifukwa amatiphunzitsa kuti tikufuna tizichita zozizwitsa zodabwisa kwambiri imene ngakhale anthu sanaganizepo kuti no zitha kuchitika ifeyo tikufuna tizizichita mu njira yodabwisa ya sataniki koma kunjako anthu aziziona ngati za mapemphero ndiye munthu umatchula vuto limene uli nalo iye ujayo amatha kukuchirisa komanso amatha kukuyankhula ngakhale iye ali kutali iwe uli kwanu iyeyo ukamfunsa funso ngakhale ali kwawo ali kutali amatha kukuyankhula ndi kukuyankha mawu amene iwe wamfunsa pompo iwe ndikumva kunena kuti munthu uja yesu uja ineyo wandiyankha tiyerekeze kumufunsa chinthu chimene mwina kutanthauzira mwina kwa baibulo kumene iwowo amakupotoza ukamfunsa kuti no apapa tingawaphunzitse bwanji anthu kuwapotoza mmene inuyo mumafunira amatha kukuuza pompo kuti no vesi limeneyo timayankhula motere motere motere amatha kukuuza kuti no udutse msewu wakuti msewu wakutiwo kuli achifwamba ukadutsa kumeneko akugwira msewu wakuti kulibe achifwamba zinthu ngati zimenezo amatha kukuyankhula iye ali kutali ali kwawo iwe uli kutali zinthu zimenezo amatha kukuyankha ndipo zimachitikadi mulungu ameneyu ikafika nthawi yoti no akufuna azionetsere kunena kuti iyedi ndi mulungudi ndipo ifeyo timkhulupirire zimapezeka kuti no ifeyo timasintha zovala zathu kupeza kuti tavala zina zosaziwika bwino kuti zovala zathu zachoka zabwera zina zimene tavala nayenso wapezeka kuti no wasintha wavalanso zovala zimene iyeyo waganiza kuti avale wavala mkanjo wabvala nduwira pamutupa komanso m'manja mwake muli ndodo imeneyo ndi yachifumu yoonesa kuti no iye mphamvu kuti no timkhulupirire ndi kuti ndi mulungu ndiye kuti no tonse amene tili mmenemomo timapezeka kuti no tasintha aliyense apeza kuti wabvala zobvala zakumene koko zobvala zathu zimene tinavala zachoka mosaziwika bwino zabwera zobvala zakumene koko zovala zimenezi zimatha kukhala mikanjo ya black zimatha kukhala mikanjo yofiira nkhope zawo zimaoneka amakhala anthu achina kuti no akuoneka ngati ndi ulemero wina wake kuti no akuoneka ngati owala choncho ndi mawalidwe ake aja ngati mwina mwina tochi mmene imawalira muja kuti akuwala kuti no azizionesa kuti no iwo ndi aulemerero kuti no ndi mulungu komanso yesu ikafika nthawi yoti no asintha avala zatsopano ife tavala zatsopanozo ngakhalenso mipando yawo imakhala imasintha amaoneka kuti no akhala pa zimipando za ulemerero kwambiri zimipando zooneka kuti zodula kwambiri zija zooneka zagolide zimipando zabwino kwambiri zimene amakhalira zimipando zawo akangosintha kuti no akufuna aonese no ulemero wawo akufuna ationese kuti no tachoka pamalo amene tikupempherera ndiye zimaoneka kuti tili kumalo kwina kumene mipando yake ndi yodula zovala zake ndi zinanso mipando imene timakhalira poyamba mipando imene tikangofika kumene imene timakhalira imakhala yomweyi ya plastic iyi komano zikangofika kuti no zasintha kuti no atichosa chifukwa amatha kutichosa mwa kanthawi kamodzi kutichosa kumaona kuti no tili ku- kumalo kwina si kunyumba kuja kumene tayambira mwambo wawo wakuti kupasa mphamvu uja timauziona kuti no tili kumalo kwina ndiye zovala zake zimaoneka kuti no ndi zina mikanjo ya mikanjo yofira mipando yake imene makamaka mulungu ndi yesu imene amakhalira kumalo kumeneko nde pano kumene atipikisako kumakhala kuti no akhalira mipando yooneka ya golide yodula imene kunja kuno sitinayioneko timapita kumalo kwina mwambo uja kuti no wayambika ndi m'mene mmangoona kuti no zangosinthika kuti no simuli kunyumba kuja simuli pamalo pamene mwayambira mwambo uja muli kumalo kwina kooneka kuti no si kumene kujaso kumalo kooneka kotera zovala zooneka kuti mwavala zina mipando ndi ina zimangokhala ngati kuti tangosowa kumalo kuja kuonetsa kuti no tili kumalo kwina zimangooneka kuti no tili chinyumba chinyumba chooneka cholondola kumene kukuchitika mwambo ku chinyumba kumeneko kumadziwika kuti no kulinso anthu ambiri ochokera malo osiyanasiyana ngakhalenso m'mayiko ena amene timatha kuwaona kumalo kumeneku timatha kukumana ndi anthu ambiri ochokera madera ena mdziko momuno ngakhalenso mayiko ena akunja amene timakumana nawo ena azibusa ena maprofeti otchuka amene ena amadziwika kwambiri timatha kukumana nawo kumeneko aziprofeti amenewa ndi azibusa amenewa nawo amakhala akulambira nawo mulungu ameneyo ndi yesu ameneyo wasatanikiyo ndipono mbusa wina aliyense kapena profeti aliyense amakhalanso ndi nthawi yopempha kwa mulungu ameneyoyo kupempha mphamvu zatsopano zoti no azikatumikirira azikalalikira kuti no anthu azikaona zozizwa azikaona ngati mbusa uja kapena profeti uja azikanenera kwambiri komanso azikachita zozizwa zambiri zooneka ngati kuti za mulungu koma zili zokapempha kumenekoko aziprofetiwa amapita kumeneko kukapempha mphamvu zomwe akatumikirira kuziko maprofeti ndi azibusa amenewa choyamba chimakhala kutino akafika amalambira akalambira ndiye no ali chigwadiro choncho amayambano kupempha zimene akufuna kutino inu mulungu tikupempha kutino mutipase mphamvu zambiri mutipase uneneri wambiri anthu azikaona zozizwa ndiye pamene paja mulungu uja amawakhuza anthu aja pamutu nkuyamba kuwapasa mphamvu kuti landira mphamvu landira mphamvu ya uneneri landira mphamvu za machiritso landira mphamvu ya kuchita zozizwa landira mphamvu ya kuchita zodabwisa ndi anthu aja pamene paja amakhala kuti mphamvu zikulowa akapita ku utumiki kumene amatumikira kaya ndi kutchalichi kaya ndi maUtumiki awo za mphamvu zimene zija zimakapezeka kuti zimachitika powapatsa mphamvu zake amawapatsa motani amawatani kuwapatsa mphamvu kwake kumakhala kutino munthu uja wagwada ndipono mulungu uja amawagwira pamutupo kumachita ngati akuwapempherera koma akulankhula kumawauza kutino ndikupatsa mphamvu zakuchiritsa anthu ndikupatsa mphamvu zakulemera kwambiri ndikupasa mphamvu zakuona zinthu zobisika za munthu zimene zinachitika kapena zimene zizachitike mtsogolo ndikupasa kuona ndikupasa kumva zimene mwina munthu anayankhula kalekale kapena zimene zizayankhulidwe kutsogolo amakhala anthu aja akulandira mphamvu zimenezo ndiye akachoka kupita ku mautumiki awo zimene zija zimakachitika mbusa uja kapena profeti uja amatha kumakamva zinthu zimene zinanenedwa zokhuza ndi munthu uja nde kumamuuza kuti akuti akuti anayankhula zakuti zakuti kwa ena kapena amatha kumakaona zinthu zimene zinachitika kale pa munthu kapena zimene zidzachitika mtsogolo pa munthu khala ngati kutino zo- za mulungu koma akuwapusisa anthu zili za sataniki azitumiki amene anali kumeneko otchukanso analiko odziwika bwino mdziko muno kapena analiko anthu osadziwika kokha kumeneko kwa mulungu amene uyuyu kusataniki kumeneko kumapezeka azitumiki ambiri ena otchuka enanso osatchuka azibusa komanso ah, makamaka maprofeti ambiri amapezeka kumeneko otchuka akumalawi kuno ngakhalenso a maiko ena akunja aziprofeti ena profeti ngati profeti profeti ndinakumana nawepo anabwerapo ku mwambo wina wake kumene anazatipeza kumalo kumeneku kunali kumene tinazasonkhana ku nyumba kwa mbusa amene uyu wakumidimayo ndipono kenaka tinapezeka kutino tasowa tili kumalo aja ndipo ndimanena kuti malo odabwisa amene timatha kungopita kaya modabwisa ndipo kumalo kumeneko kunapezeka kuti profeti anatipeza atafika profeti ameneyo anadzayimirira kusogolo kwathu ndipo kenaka tinayimirira tonse ndikuzungulira ngati nkuchita circle ndipo profeti ameneyu anayamba kutipasa moni wa pazanja tonse atatipasa moni wa pazanja atamaliza anagwa pansi kuyamba kumulambira yesu wa sataniki uja atalambira anazagwada ndi kuyamba kupempha kuti tikupemphani mundipase mphamvu zambiri za utumiki kuti ndizikatumikira nazo ndizikachita nazo zodabwisa kuti anthu azikandikhulupirira kuti ndine ndine mtumiki wa mulungu ndipo pamene pake anamuika dzanja pamutu kuyamba kumuuza kuti ndikupasa mphamvu zoti uzikachita zodabwisa zambiri ukapita ku utumiki wako ndi ambiri amene amatenga mphamvu umene umaonesa zozizwa ku dziko lapansi kumeneko kunalinso azibusa ena am- azibusa ena ndi oti sanatchuke kwambiri ngati ah, ena timati am- ena a- ndi azibusa ena oti ndi osatchuka kwambiri amene timakakhala nawo kumenekoko kwambiri mbali imeneyi ya satanic cholinga chake ndi chofuna kuzodza anthu amene ndi ngati azitumiki azilaliki azibusa maprofeti ndi anthu ambiri amene amapezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa maprofeti azilaliki kwambiri amakhala kuti no anthu ake ndi amenewo koma makamaka kugulu la inner circle-li ndi gulu makamaka lopanga azitumiki kuti azioneka ku dziko lapansi ngati kuti ndi azitumiki a mulungu ndi chifukwa chake kwambiri opezeka kumeneko amakhala kuti ndi azibusa maprofeti opezeka kwambiri kumeneko cholinga chimene kwambiri akumalimbana ndi azitumiki ndichonena kuti amatiuza muziphunzitso zimene amatiphunzitsa amatiuza kuti ifeyo tikuona ndipo tikuziwa kuti yesu asala pang'ono kubwera nde cholinga chathu tikufuna kuti titumize anthu ambiri ooneka ngati azineneri komanso azibusa ngati ochita zozizwa ku dziko lapansi cholinga anthu ambiri azibwera ku mapemphero azibusa amene wawa asataniki akamabwera ku mapemphero amenewa anthu aja azizazidwa ziwanda kuti asamakondenso mapemphero azibusa eni eni amene akutumikira mulungu azikonda kusatira mauneneri cholinga anthu ambiri asocheresedwe achoke m'mawu a mulungu atsatire ziphunzitso zonyenga za sataniki titamaliza kumulambira yesu ndi mulungu amene yuyu wa sataniki anatitenga ndi kutilowetsa m'nyumba ndipo m'nyumba mmenemu ndi mmene anazatenga mafuta odzola akoma anazatipaka nawo pa chipumi mafuta amene aja nde atatipaka pa chipumi anatiuza kuti apapa mmene ndakupakani mafutawa ndakupasani mphamvu zoti tsopano inuyo mwalowa ku gulu lathu la sataniki atatero anatenga kandulo ndi kuyasa anatenga kandulo ofanana ndi anthu amene tinalowa mmenemo nambala yake anayasa kandulo zonse kukhala ngati aliyense amene tinali mmenemo kandulo mmodzi mmodzi mmodzi atayasa kandulo ija anatiwuza kuti mmene ndayasa kandulo chonchi zikutanthauza kuti kuwala kwa kandulo tikufanizira no kunena kuti mphamvu yanga imene ndapanga kuti no ikulowa no mwa inuyo mukapita kumakatumikira kulikonse komwe ndingakutumizeni kuti muzikatumikira mphamvu yanga izikaonekera anthu azikaona za mphamvu zikuchitika zodabwisa zikuchitika monga mmene kandulo imaonekera kuti ikuwala mu mdima inunso za mphamvu zanga zizikaonekera kumene muzikapita atatero atamaliza mwambo umenewo wa kandulo kenaka anayamba kumatigwira mmodzi mmodzi kumamugwira pamutu kenaka ndikumayankhula mawu onena kuti no ndikupasa mphamvu zonena kuti ukapita uzikapanga zodabwitsa zambiri anthu azikachira ndikupasa mphamvu zoti uzikanenera za kutsogolo kwa anthu zimene zita- zitazachitikire uzikanenera zimene anthu akale zinachitikira kale ndiye no anatipasa mphamvu zambirimbiri adatipasa mphamvu zakuchita zinthu zija komanso kutiuza kuti anatiuza kuti ndikukupasa mphamvu zoti uzikanenera kuti no kukhale matenda ndipo no muzikaona anthu akumadwala cholinga anthu akabwera kwa inuyo mukawapempherera anthu aja azichira aziona kuti no zachitika zodabwisa izizi zinachitika nthawi yayitali usiku wonse zinafikira mpakana cha kuma fili koloko m'banda kucha ndi mmene anamaliza mwambo wonse atamaliza mwambo umenewu wakutipatsa mphamvu umenewu anatilangiza kunena kuti izizi simukuyenera kuti no muzikaulula chifukwa zimene ife timakhulupirira si zimene anthu opempherawo amakhulupiriranso nde no musamakaulule wina aliyense amene azikaulula afa mulungu ameneyo amakhala chapatipati kuthekanso kuti mwina ena amakhala kuchilobwe komweko sakudziwa kuti kuli mulungu mulungu ali chapatipati kuchilobweko amakhala pati kuchilobwe kumeneku nyumba yake inayandikana ndi tchalichi mphamvu zimene tinalandira usiku umenewu zinali zoti no makamaka tizitha kugonjetsa mipingo ya anthu amene amapempheradi mulungu oona weniweni timatha kumayenda kumapita mmipingo ndi kumakagonjetsa mphamvu za anthu opemphera mulungu weniweni kumatulutsa anthu mu tchalichi kumasiya panja kuti no asamamve mawu asakhulupirire mawu oona a mulungu kusataniki kumeneku amatiuza zinthu zimene tizitha kugwiritsa ntchito ndipo amatipasa zinthu zotino tizitha kumakagulitsa anthu zinthu monga ngati sopo zinthu ngati mchere anointing oil ameneyo zinthu ngati madzi penanso timipango zinthu zimenezizi amatipasa cholinga chonena kutino tizikagulisa kumakagulisa anthu powauza anthu aja timauza kunena kuti izi tazipempherera ndipo mukakawaza mnyumba mwanu maziwo kapena mukakamwa mukachira komano musopa muja mmafuta muja kapena mmazi muja mumakhala kutino mwaikidwa mphamvu za satanic zimenezo zimene munthu uja akamwa amapeza kuti wachiradi koma amachira ndi mphamvu ya satanic amatipasa zinthu monga zipatso ngati apozi amatiuza kutino tizitha kumakagulisa anthu aja tikapita kumalo kokatumikira timawagulisa anthu ndipo timawauza kutino zinthu izi sopo uyu kapena anointing oil uyu kapena madzi awa tawapempherera iye mukakagwiritsa ntchito mukakazola kapena sopo mukakasambira muchira komanso muona zodabwitsa ntchito muipeza kukonderedwa mukapeza mukapeza ntchito ndeno mphamvu imeneyi ya ya satanic imeneyi imakhala kuti tayilowesa musopo muja tayilowesa mmafuta muja kapena muzipaso zija anthu aja akakadya chipaso chija kumapezeka kuti nthenda ngati ali ndi nthenda nthenda ija achiradi koma kuchira kumene samachira ndi mphamvu ya mulungu wakumwamba amachira ndi mphamvu ya kusataniki ndiyeno ziwanda zimenezi mmazilowetsa bwanji kuti ah, ziwanda zimenezi muzichotse kusatanikiku muzilowetse mmafuta odalitsidwa amenewa mmadzi odalitsidwa amenewa ah, kwenikweni mphamvu zimenezi mmazilowetsa bwanji mmenemo kaizeroziro ka mphamvu mulungu ameneyo amatha kungogwira ngati ndi mchere uja amatha kungogwira mchere ndikuyankhula ndi mawu ake kuti ndikuyankhula kuti mu mchere umu mulowe mphamvu mphamvu yanga yakuchirisa mulowe mphamvu yanga yakuti anthu akapeze azikapeze ntchito anthu akapeze mabanja amabizinesi awo azikatukuka ziwanda zija zimalowa mu mchere muja ngati ndi zipaso kaya ndi timipango ziwanda zimakhala kuti zili mu mmenemuja anthu akangogula timipango tija amakhala kutino agulaso mphamvu zija zili mmenemo akagwiritsa ntchito amakhala kutino agwiritsa ntchito za kumidima zonsezo zimakhala kuti mulungu azigwiragwira